3, 2, 1 agus táimid ag taifeadadh. Na Ceoltóirí, Cuid 4. Bhí ceol dhá ghabháil ag Antaine Beag i seomra ar chúl an tí. Chuala an Dall é agus cheap i dtosach gur in éad airgid leis féin a bhí an ceoltóir. Sé an chaoi gur réabadh ruóg tosaigh an veidhlín orm agus thosaigh an dall ag bualadh a mhaide treoir in aghaidh an bhalla ag iarraidh dhul isteach. D'éirigh an bhean a bhí ina suí léithe féin cois tine. D'éirigh sí agus dath an bháis ina leicinn. Bhí a súile ar nós duine a d'fheicfeadh uafás, a teanga ar nós cnáimh chruaidh dolúbtha ina béal. Fonn uirthi screadaíl eicint ach gan inti focal féin a chur de. Níor mhothaigh an dall ann í. Antaine beag an cheoil a bhí aige, dar leis, An ruóg tosaigh a réabadh orm, agus má tá ceann agatsa! ar seisean agus é ina sheasamh i gceartlár an urláir. Chuala Antaine é. Tháinig sé aniar agus is air a bhí an t-áthas go dtáinig a sheanoide ceoil ar cuairt aige. Gléasadh an dá veidhlín agus ní fada go raibh ceol meidhreach ag an mbeirt cheoltóir. Chuireadar an chéad phort díobh in éineacht agus ansin thosaigh an dall leis féin. Bhí coinneal ar lasadh ar an mbord lena ais agus chuile uair a bhainfeadh sé creathadh as a cheann mór mungach agus as na gualnaí láidre le brí agus le fuinneamh a bhaint as an gceol, d'fheicfí mar a bheadh scáth fathaigh grinn ag damhsa ar an mballa aoilgheal ar a chúl. Uaireanta bhíodh súile máthar an stócaí greamaithe i scáth an fhathaigh. Uaireanta eile ní bhíodh le feiceáil aici ach an ceoltóir mór dall agus a chroí dhá chur sa gceol aige. B'fhurast d'aithint ar an mbeirt cheoltóir nár mhothaíodar an bhean sa láthair ar chor ar bith. Nár thugadar faoi deara chomh corraithe is a bhí sí. Dá dtugadh féin, is cinnte go sílfí gurbh é an ceol iontach ba chiontach leis. Labhair sí. A Antaine! Chuaigh an stócach anonn chuici. Thosaigh sí ag cogarnach leis, ach má thosaigh níor fhéad sí na súile a choinneáil den cheoltóir dall. Chuala seisean an glór. Leag sé an veidhlín thart. D'éirigh de phreib, agus má bhí uafás ar an mnaoi ar fheiceáil an daill di, ba mhó ná sin an t-uafás a bhí ar an dall nuair a chonaic sé glór na mná. Thosaigh sé ag fiafraí cé hí, nó cé as a dtáinig sí, nó an taibhse mná ón tseanaimsir í. Ba aisteach dothuigthe an feic ag Antaine beag é. A mháthair agus scanradh croí agus anama uirthi roimh a shean-charaid, eisean chomh heaglach léithe agus é ag iarraidh a dhéanamh amach cé bhí aige ann. Shílfeá go raibh eagla ar an mnaoi an ceoltóir a fheiceáil sa riocht sin. B'in é a shíl Antaine a bhí uirthi, agus nuair a chuir sí cogar ina chluais a rá leis a dhul ar lorg dochtúra, bhí sé cinnte go raibh a sheanoide ceoil gan a bheith ar fónamh, agus ghread leis. Ach ní raibh sa teachtaireacht sin ach leithscéal. Ní le dochtúir a bhí an gá Ach le Bhí an dall dhá ceistniú agus gan eolas cinnte dearfa aige go raibh sí ann. Cé labhair? Cé labhair a deirim? Deireadh sé léi go himníoch ach ní bhfuair sé freagra uaithi go raibh Antaine beag glanta. Ansin tháinig an misneach chuici. Tuige ar tháinig tú anseo? a deir sí. Nach raibh 'fhios a't nach fáilte a bheadh romhat sa teach seo? Cé thusa in ainm Dé? agus creathadh ina ghlór. Cé mise an ea nach n-aithníonn tú mé? Chualas an glór sin cheana, ach ní féidir gur tú. Bhí an Dall ag útamáil leis lena láimh ag iarraidh dhul go dtí an áit ar shíl sé an bhean a bheith. Ní raibh ann ach fíor-dhroch-sholas ó choinneal a bhí ar an mbord. Thóg sise é. Chroch suas é go raibh pé ar bith solas a bhí ann ag scaladh anuas ar a héadan. Nach bhfeiceann tú anois mé? ar sise, agus í ina seasamh os a chomhair amach go mórálach. 'Nach dóigh leat go bhfuil mé chomh dathúil is a bhí nuair a scar muid ó chéile cúig bliana déag ó shin? Stop seisean. Shín sé lámh amach le greim a fháil uirthi, ach ó bhí sí cúpla coisméig rófhada uaidh, níor éirigh leis. Nach bhfeiceann tú mé? ar sise agus an solas crochta aici. Ní fheicim. Níl na súile ar fónamh agat mar sin, ar sise go scigiúil. Níl Tháinig trua ina ghlór. Níl beocht ná éifeacht i mo shúilí ón oíche sin, a Mhuiréad. Shíl sé breith ar láimh uirthi. Níor éirigh leis. A Mhuiréad, ar seisean go truamhéalach, ach nach raibh an móráil rófhada ón méala ina ghlór. A Mhuiréad! ar seisean. D'fhulaing mé uafás ifrinn de phiantaí coirp agus anama ó shin. Bhíodh aithrí orm de ló agus de oíche. Maitear dhom anois Shín sé a lámh amach. Níor rug sise uirthi. Croí cloiche a bhí inti. Má bhí duine acu dall féin, bhí an pictiúr céanna os comhair súl na beirte. Seomra beag glan in uachtar tí i gcathair mhór. Bean óg ina suí léithe féin. Í cráite. A dhá súil ag sileadh deor. Cnag beag ar an doras. Tig fear óg lúfar dathúil isteach. Fáiltítear roimhe go deorach. Ceistnítear í faoi ábhar a bróin. Insítear sin dó. Is clos dóibh. Is clos don Dall agus don mhnaoi atá os a chomhair amach cuid den chomhrá a tharla cúig bliana déag ó shin. An fear óg. Agus deir an dochtúir gur mar sin atá an scéal agat. An bhean óg. Sin é a deir sé. Tá sé cinnte de. An fear óg. Agus cá bhfios domhsa gur liomsa é? Cá bhfios dom gur mise an t-athair? an bhean óg. Imigh agus ná feictear arís choíche anseo thú. Ach an rún díoltais a tháinig ina croí, an chaoi ar fhás agus gur mhéadaigh, gur bhorraigh agus go dtáinig fuinneamh ann. Ní fhéadfadh ach an bhean féin cur síos ar sin. Ní fhéadfadh sise féin a rá leat ach gur mhéadaigh an fonn díoltais ina croí go mb'éigin di an fear a loscadh, gur imigh léithe dhá chuartú ar fud na cathrach, go dtáinig sí air i ngan fhios, gur chaith sí nimh scólta éigin idir an dá shúil air, gur imigh sé leis ina gheilt scréachach mire cúig bliana déag ó shin. A Mhuiréad an chroí cloiche, nach cóir dhuit anois maithiúnas a thabhairt don fhear dall, don truán cráite atá os do chomhair amach agus é dhá iarraidh ort. Cén aithne a bhí aige ort an uair sin ach aithne bheag? Agus má chuala sé droch-cháil ort, agus má chreid sé scéalta fút nach raibh fíor, ní iarrtar ort a rá nach ndearna sé coir i d'aghaidh. Ní iarrtar ort ach na spéacláirí gorma sin a bhaint dhá shúilí, agus a fhiafraí díot féin nár dhíol sé as a choir. nach bhfuil maithiúnas tuillte aige. A Mhuiréad an chroí chloiche, bíodh trua agat dhó. Nach mbeidh anois, a Mhuiréad? Bhí an bheirt aca ina dtost go ceann scaithe. olc i gcroí na mná, lúcháir uirthi gur éirigh léithe iomlán a díoltais a bhaint as, an oíche uafásach sin cúig bliana déag ó shin. Eisean, agus iontas air, agus alltacht air, agus uamhan air, go raibh an bhean sin a mhaslaigh sé, agus a thréig sé, agus a ghráigh sé ina óige, tagtha ar ais. an bhean sin a mhill a shaol air, agus a bhí lán de urchóid agus de olc dhó anois féin. Nár chuala sí go raibh sí faoin gcréafóig blianta fada ó shin? Nár chuala agus nár chreid? nár chuir sé tuairisc thall is abhus gan tairbhe, agus, agus, agus tusa Mairéad, chuaigh sé an-chrua air an cheist a chur. Mé. D'éirigh an dall smaointeach. Shílfeá gur leis féin a bhí sé ag caint nuair a dúirt, agus d'inis sé dhom go raibh sé ceithre bliana déag caite, cúig bliana déag i gceann míosa, is fada, fada an t-achar é, ach dá mbeadh fhios agamsa go raibh tú beo, thú fhéin agus do mhac, tú féin agus ár mac. Chuir an bhean isteach air go fíochmhar. De réir do chuid cainte chuir tú aithne air cheana, ach fógraím anois ort gan aon bhaint a bheith agat leis feasta. Is dócha gur inis tú dhó cén gaol a bhí agat leis? Níor inis. Ní raibh fhios agam é. Ní raibh fhios agam go mba tusa a mháthair. Níor cheapas ach go mba gasúr beag tuaithe é agus dúil aige i gceol. Ach ó tá fhios agam anois é. Ní raibh sé de uain aige inseacht di céard a bhí faoi a dhéanamh. Tháinig buile ar an mnaoi. Fógraím ort! ar sise, gan bacadh leis. Mise rug é! Mise a thóg é, liom fhéinín féin amháin, agus cuinneód greim air an fhad is beo mé. A Phóil Dhuibh, ní dheacha mé a chodladh aon oíche le cúig bliana déag gan mo mhallacht mór a chur ort. Níor chaith mé lá ar feadh an achair fhada sin gan buíochas a thabhairt do Dhia gur éirigh liom cuid bheag de mo dhíoltas a bhaint amach. Bhí an dall ag iarraidh bealach a dhéanamh trasna an urláir agus dhá bhualadh féin in aghaidh an troscán a bhí sa tslí. A Phóil Dhuibh, ar sise, níor cheapas go dtí le goirid go raibh tú dall amach is amach. Dá mbeadh is ba mhóide mo shonas ar an saol é. Ach an lúcháir a tháinig ar mo chroí an lá cheana, an gliondar a bhí orm nuair a chonaiceas sa gcoill thú agus tú ag bualadh na gcos in aghaidh gach cloiche a thiocfadh romhat sa gconair. Tháinig fuinneamh mór ina glór. Scaití, bhíodh sé cosúil le farraige fhíochmhar buile istigh in uaimh dhorcha. Scaití eile ar nós gaoithe le talamh nó anfa sna firmimintí. Chuala an dall an glór sin cheana, agus an fuinneamh agus an ghráin chéanna ann. Chuala sé cúig bliana déag ó shin é. An raibh an dathúlacht agus an áilne chéanna inti is a bhí an uair sin? Thiúrfadh sé blianta fada dá shaol an bhean a bhí os a chomhair amach a fheiceáil. 'A Mhuiréad, ar seisean, agus é ag iarraidh greim láimhe a fháil uirthi. 'A Mhuiréad, nach dóigh leat gur bhain tú do dhíoltas amach cheana? Agus bhain sé de na spéicleoirí móra gorma. go raibh an dá pholl gránna a bhí ina chloigeann le feiceáil aici. Sheas sé os a comhair amach, a cheann mór in aer aige go dána mar a bheadh sé á rá, Féach obair do lámh. Ach sé an chaoi go dtáinig seirbhe ina glór siúd. A Phóil Dhuibh, ar sise, agus má bhí seirbhe ina glór bhí sé bog scigiúil freisin, a Phóil Dhuibh, d'fhéachas isteach sna súilí sin i bhfad ó shin, súile gorma bhí i do cheann an uair sin, súilí gorma bréagacha, súilí gorma mealltacha bladaracha, súile gorma geanúla a chuirfeadh cluain ar aon mhnaoi Is minic agus is rómhinic a d'fhéach mé isteach iontu, a Mhuiréad, arsa an dall. Bhí ceaptha agam Antaine beag a chur ar scoil ag foghlaim ceoil thar lear. Bhí ceaptha agam é a dhéanamh sula raibh fhios agam cérbh é chor ar bith. Chuir an bhean isteach air agus buile uirthi. Ní dhéanfaidh tú é! Ní dhéanfaidh tú é deirim! ar sise. Nár fhógra mé ort gan baint a bheith agat leis feasta! Liomsa é, liomsa amháin! Agus má insíonn tú dhó cé thú, sin rud nach ndéanfad gan an cead uaitse. Tógadh an laiste ar an doras. Gealladh uait! Rug sí air go himpíoch. Chuir sé in iúl di go raibh sé sásta an gealladh a thabhairt di. Gealladh uait nach n-inseoidh tú dhó cé thú! ar sise. Fuair sí an gealladh. Osclaíodh an doras. Tháinig Antaine Beag an cheol isteach. Tá an t-am thart, arsa an bhean go réidh socair. Níl gá le dochtúr anois. Beidh ceol againn, mar sin, arsa Antaine go lúcháireach, agus rug sé ar a bheidhlín féin. Rug an dall ar an bheidhlín eile. Tá sé deireanach san oíche. Tá sé thar am dhul a chodladh, arsa an bhean. Cúpla port amháthair! Bhí an cúpla port acu. Bhí, agus dhá cheann déag! D'fhan an mháthair ina suí cois tine. Ní ag éisteacht leis an gceol a bhí sí, ach ag féachaint ar an mbeirt. Thug sí faoi deara gan mórán moille chomh mór is a bhíodar le chéile. Bhí bród ar an mac go dtáinig an ceoltóir breá an dall iontach ar cuairt chucu. Bhí lúcháir croí air go raibh an seanchara dá dtug sé gean ag gabháil ceoil dó cois a theallaigh féin. Bhí sé soiléir ag an mnaoi cén urraim agus cén grá a bhí ag an mac don dall agus ba shaighead i gcroí aici gach aon fhéachaint dá dtug an gasúr dhó. Shíl sí freisin go raibh an Dall an-mhórálach, go raibh sé ag tabhairt a dúshláin, go raibh sé ag iarraidh inseacht di go raibh ceangal níos dlúithe idir é féin agus an gasúr ná an gaol fola, agus nach bhféadfadh sise an ceangal sin a scaoileadh choíche ná go brách. Rinne sí a dícheall ó am go ham an dáil cheoil a scaipeadh. Theip uirthi gach uair. B'éigean di sa deireadh an leabaidh a thabhairt uirthi féin ar eagla go mbrisfeadh a gol uirthi ina láthair. A Mhuiréad, cén fáth go raibh tú gan chodladh an oíche sin? A Phóil Dhuibh! Cé na ceolta millteacha a bhí i do chroí ag dul abhaile dhuit le fáinne an lae agus an ceoltóir óg sin dá dtug tú an dá ghean do do threoir?